Bi ye arabadon ye fevriye kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan wɔɔrɔ bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna kalo ko kibaruyaw bɔra kabi eh, surɔ k'a yira k'a fɔ ko kalo yira eh, gawukaw fɛ yen nɔ ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalo yira eh, gawukaw fɛ yen nɔ minnu ye awa kalo ko kibaruyaw dibaga ye an ka jamana kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ sunkalo daminɛna bi araba fevriye kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka lakanabaa minnu bɛ yen nɔ n'o ye groupement de la sécurité routière ye minnu jantolen bɛ eh, siraba ale lakanali la awa k'u ye wulikajɔba dɔ kɛ tarata don fevriye kalo tile tan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka ayiwa min ye pɔn sabanan ale sanfɛla la sabu kalo wɔɔrɔ de kɛra ka mɔgɔw ladi k'a fɔ ko min ye eh, mototigiw n'u u boliyɔrɔ mɔbilitigiw n'u u boliyɔrɔ nka mototigi dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu ka boliyɔrɔw u ti a sugandi f'u bɛ taa eh, yɛlɛ eh, bolimafɛn sen naani bɛ boli yɔrɔ min na awa min ye ladilikan kɔni dira kalo wɔɔrɔ Nka a na kɛ mototigi dɔw yɛrɛ de ma se ka nin sariya ninnu labato min y'an ka lakanabaa ninnu olu kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ ni ayiwa taratadonya in na février kalo tile tan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ moto caman n'o ye bolimafɛn sen fila ye u ye caman de minɛ ka taa ni o ye min bɛ tali kɛ premier minisiri ale ka yamaruyaw kɔnɔna la lajɛrɛ dɔ kɛra lajɛrɛ min ni eh, a bɛ eh, tali kɛ min bɛ cɛncɛn kan jamana saba n'o ye AES ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu confédération olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ min bɛ tali kɛ a kɛra premier minisiri ale ka yamaruyaw de kɔnɔna la a ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la kununko tarata février kalo tile tan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Halisa premier minisiri ale ka ɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna la n'o ye général division Abudulayi Mayiga ye ale ye union européenne ka u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bisimila kununko tarata fevriye kalo tile tan ni wolonwula san ba fila ani mugan wɔɔrɔ o ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye a nana ka na awa kibaruya minnu di o ye union européenne ale kɛlen bɛ ka ayiwa fɛɛrɛ kuraw ni baara minnu awa sigi sen kan walasa ayiwa sahɛli jamana olu bɛ se ka eh, awa lafiya sɔrɔ cogoya min na ani eh, baaraɲɔgɔnya bɛ se ka sabati halisa union européenne ani sahɛli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ eh, cogoya min na a nana ka na dantigɛli kɛ o de kan An ka bulonba ɲɛmaa n'o ye Maliki Jawo ye, ale ye maaba fila ɲɔgɔnna eh, bisimila minnu bɛɛ lajɛlen ye lasigidenw ye anw fɛ yan nɔ walasa eh, baara minnu bɛ Mali ni awa o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka yiriwa ka taa fɛ cogoya min na a ye lasigiden fɔlɔ min bisimila o hukumu kɔnɔ o de ye siniwaw ka lasigiden n'o ye awa li ziyangili ye fo ka taga se awa iran olu fana ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ n'o tɔgɔ ye ko mamudu kani yohababu a ye o fana bisimila ninnu bɛɛ lajɛlen ani ninnu ye hakilina falen falen minnu kɛ a bɛ taa a bɛ taa eh, jamana eh, fila ni ɲɔgɔn cɛ kow bɛ se ka ɲɛ ka taa fɛ eh, cogoya min na laɲiniw ka se ka sabati hɛrɛ ka se ka sɔrɔ ayiwa baaraw la baara minnu n'olu bɛ jamana fila ninnu awa ni mali ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra taratadon fevriye kalo tile tan ni wolonfila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana bulonba ɲɛmaayaso la An ka jamana cakɛda min bɛ yen nɔ ani ale ka baara ɲɛsinnen bɛ eh, ɲɛnaminimafɛnw olu minɛli ma awa ko min bɛ tali kɛ fevriye kalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na min ye ayiwa ɲɛnaminimafɛn eh, tɔni bi naani ani saba ɲɔgɔn na n'o ye eh, furakuluw ye minnu eh, dilancogo man ɲi ɔ olu kɔni eh, jenina eh, jogari la kati ale mara kɔnɔna la Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la